Дунеижьыр щымыджэмыпцӏэу щӏылъэ щхъуантӏэр щызэпцӏагъащӏэм гущэхэлъ ныбжьым итауэ зыщӏэжыр дэракъэ? Лӏэужьыр бжьиблкӏэ мауэ гупсысэр къызыпкърыкӏа лъэпкъым лӏэужь къыщӏэхъуэм хуэсакъырт, и нэӏэ быдэу тетт. Къытщӏэхъуэ щӏэблэр дауэ щытхъума хъуну, фадэ, тутын, абы кърикӏуэ узыфэ шынагъуэхэм?

Цӏыху сурэтым уизыгъэкӏ наркоманием нобэ ди щӏэблэр щыдмыхъумэу хъунукъым. Къэралми, унагъуэми, егъэджакӏуэхэми, дохутырхэми, щӏэныгъэлӏхэми ди зэхуэдэ къалэнщ ар. Атӏэ щӏэныгъэлӏхэм къахутаращи, балигъ ныбжьым нэмыса щӏалэ хъыджэбз цӏыкӏухэр я щхьэкуцӏым зэран хуохъу узыфэ бзаджэр, Дохутыр еӏэзэкӏи яхуэмыгъэхъужу, илъэс пщыкӏуплӏ ныбжьым итыр щыгъупщэх мэхъу, тэмэму гупсысэжыфыркъым. Шынагъуэ дыдэр ныбжьыщӏэм зиужьыным и пӏэкӏэ и акъылри и узыншагъэри и цӏыхугъэри зэрыфӏэкӏуэдырщ, егъэлеяуэ хъийм икӏ къазэрыхэкӏырщ. Ди республикэм и наркологие диспансерым минитӏрэ пщыкӏущ гъэ лъандэрэ къудамэ иӏэщ апхуэдэ уз шынагъуэм зэщӏиубыдахэм щеӏэзэу. Хьэсэн, наркоманиекӏэ дызэджэр сыт? Къытщӏэхъуэ щӏэблэр дауэ щытхъума хъуну?
Наркоманиекӏэ дызэджэр нэхъ узыфэ, нэхъ шынагъуэ дыдэхэм ящыщщ. Мис мы иужьрей зэман илъэс зытӏущым Къриубыду нэхъ зызыӏэ зыӏэтхэм щыщщ. Уеблэмэ, статистическэ даннэ жыхуиӏэм хуэдэ подводить щытщӏым щыгъуэ дызэплъыр тлъагъур, мис мы узыфэ диӏа ковид жыӏэу дызыпэмылъэщу диӏа ковидым зависимость зиӏэ цӏыху фадэ ефэр, фӏыуэ нэхъ мащӏэ хъуащ. Ауэ, уеблэмэ, наркомание жыхуиӏэр ар хэхъуу фӏэкӏа хэщӏ иӏакъым. Иджысту нэхъ дызытешыныхьу, нэхъ дызытелажьэу щыт узыфэра. Щӏэблэм теухуауэ жыпӏэу щытмэ, иджыпсту правительствэми къалэн тхуигъэувау, нэхъ дызэгурыӏуау, нэхъ мыдкӏэ милицэ жыпӏэми, А органи опеки жыпӏэми, зэгъусэу дыздэлажьэу нэхъ дызытелажьэр ди щӏэблэра иджысту. Школхэм докӏуэ, курыт еджапӏэхэм докӏуэ, ищхьэ еджапӏэхэм докӏуэ, лекцэ дакъыхуоджэ, дадоуэршэр. Щӏэблэхэм нэхъ сэбэп дызэрыхуэхъун, дызэрыхэтыр, дызыгъэшынэр мис мы къыдэкӏуэтей зэрыхэхъуэращ. Щӏэблэхэр щыхъума пщӏыну дэ ди зэманым гугъу ӏей хъуа? Щӏэгугъур Иджыпсту щыӏэ зэманым щӏэблэм нэхъ цӏыкӏу дыдэм де къыщыщӏэдзау, школыр къэзыухым дей щыщиухыу, псоми смартфон жыхуиӏэм хуэдэ яӏэщ. Абы интернетым хуиту ахьэр йохьэ, уеблэмэ дэ нэхъ нэхъыфӏуи хащӏыкӏ, дэ нэхъ нэхъыфӏуи абы щыхэтщ. Псори, а наркотикри, а наркоманиери къызыхэкӏыжыр а телефонра. Дэ фӏыщӏэ хуэтщӏэ ди гугъу нэхъыфӏ яхуэтщӏ ди гугъуу ди сабийхэм нэхъыфӏ зэрыхуэтщӏын ди иужь диту а телефонхэр къахудощэху. И фӏыгъэ куэд ӏей хэлъщ, абыкӏэ еджапӏэмкӏэ сэбэпи къахуохъу, ауэ распространение жыхуиӏэ мис а наркотикыр зыщиубгъури нэхъ къыщалъагъури а интернетращ. Ар япэрей япэу дыщӏэгузавэра, етӏуанэу дыщӏэгузавэр иджыпсту зэман дызыхэтым сэ си щхьэ дыдэри къызощтэр абыкӏи адэ-анэхэр нэхъ хущӏэмыхьэ хъуа, адэ-анэхэр нэхъ еубыдылӏауэ лажьэ хъуа абы щыгъуэжым я сабийхэр къызэраӏэтын зыхуей зэрыхуагъэзэнра щӏэлажьэри. Ауэ а зэрылажьэм къыхэкӏкӏэ зэман сабийм Хуагъэфэщэн хуей зэманым хуэдиз хуагъэфэщэфкъым. Аращи, сабийхэр езыр-езыру нэхъ къэхъуу хъуа. Куэд ӏейрэ дрохьэлӏэ сабийхэр къаша нэужькӏэ, зыгуэра нэужькӏэ дыщепсалъэм, езы сабийхэм дыщепсалъэм дей ди адэ-ди анэм дыщепсалъэр зэкъуэтӏэкъуэхэщ, къыщыдэху, къыщыдэпсалъэр зэкъуэтӏэкъуэхэщу къыщыджаӏэу гукъанэ щаӏэу къыхохуэ. Ауэдэ сабийхэр, ауэдэ щӏэблэхэр ахэр Нэхъ мыстым хэтщ, зона риска жыхуиӏэм хэтщ ахэр.
Нэхъ пхутешынущ гъуэгум ар. Атӏэ, нэхъ нэхъ пхущыгъэуэну, нэхъ тыншу. Сабийр езыр щыбгъэуэну куэд хуейкъым. Сабийуэ ущыщытым дей псори пфӏэгъэщӏэгъуэнщ, зиӏысыр умыщӏэр къэпщӏэну ухуейуи щытщ. Детское любопытство жыхуиӏэм хуэдэ яӏэу щытщ амыкӏи, абы тӏэкӏунитӏэ къыдэпхьэхым, тӏэкӏунитӏэ тебгъэгушхуу щытмэ, еплъынкӏэри хъунущ, гъуэгуми щыуэнкӏэри хъунущ. Аращи, сэ адэ-анэр нэхъ ӏэмал зэриӏэкӏэ пщыхьэщхьэм, ущыздэшхэм, зыгуэрым дей телефоныр, телевизор жыхуиӏэ ахьэр ӏухау, ӏухыпау ухуейуэ щытмэ, узэпсэлъэн хуей. Къэхъуар сыту пӏэрэ школым, дауэ хъуа, дауэ феджэрэ, хэт узигъусэр, хэт узыхэтыр, сыт абы ар щӏыщыӏэн хуейр жыпӏэу щытмэ, Сабийм е ауэдэ наркотическэ препарат сэ сщӏэрэ е ныбжьэгъу мыхьэнэншэ гуэр зыгуэр хэхуа нэужь, къызэрыпщӏэфыныр сабийм и хьэл-щэнымкӏэ. Унагъуэм гъэсэныгъэ ептым, купщӏэшхуэ щӏэлъщ, абы къаруушхуэ щӏэлъщ, ауэ мис уэ езыми жыпӏащи, зыхэт гупым теухуауи щытщ. Сэ ар зэзгъэщхьыр мыӏэрысэ фа, мыдрей мыӏэрысэ зэхэлъхэм хэлъра. Гупым зы мыӏэрысэ фа закъуэ фӏэкӏа хэмылъыщми адрейхэри игъэфыну псори. Абы ӏэмали иӏэкъым. Гупым цӏыхум ауэдэ якъыхыхьауэ къыхэкӏыфыр закъуэтӏакъуэ ӏей. Щэ къапщтэм зы къыхэкӏынкӏэри хъунура. Ауэду ара зэрыщытыр. Ауэ а фэ жыфӏэм купщӏэшхуэ щӏэлъщ гъэсэныгъэм. Иджысту уеблэмэ мис дахэ ӏейщ щӏалэгъуалэм. хабзэ нэхъ къаӏэтыжыну хэту, сабийхэр адыгэбзэкӏэ псалъэу нэхъ къызраӏэтын хэтщи, абы купщӏэшхуэ иӏэщ, ар фӏыуэ къыддоӏэпыкъу. Сабийм зэман ептын хуейкъымэ, хьэулеину, техьэулеикӏыну, мыхъумыщӏагъэ гуэр ищӏэну. Аращикӏи сабийр зыгуэрым дебгъэхьэхын хуейщ, ар къафэ ирехъу, ар джэгу ирехъу, ар еджапӏэ ӏуэху ирехъу, а щӏэныгъэ и лъэныкъуэ ирехъуи, ари зы хэкӏыпӏэу щыӏэщ. Дэ ди сабиигъуэм щыгъуэ дэ дыутӏыпщауэ дыдэту щыта.

Щыбгъэти хъущэнукъымэ. Нетӏэ зэрыжысӏащи, а утӏыпщауэ здыхэтым гупым ар зыхэзэрыхьыным пщӏэнукъым, къахэзэрыхьыным пщӏэнукъым. Аращи, щыхъума хъунукъым. Иджысту, уеблэмэ, мис дэнэ умыкӏуэми, хэт къафэщ, хэт джэгущ, хэт спортым етауэ, иджысту щыӏэм хуэдизу щӏыпӏи щыӏэкъым. Аращи, нэхъ зэрытебгъэун, нэхъ къызэрыдэпхьэхын, нэхъ зэманыр нэхъ мащӏэ зрептын иужь итын хуей.
Мы узыфэр нэхъ шынагъуэ, нэхъ дызгъэпӏейтей дыдэхэм ящыщщ. Шэч къытетхьэ хъуа нэужь ди быным сыт япэ дыдэу гу зылъыттэн хуейр, пщӏэн хуейр сыт?
Нетӏи жысӏащи, адэ-анэр иджысту гугъу зэрехьым теухуауэ лэжьыгъэкӏэ къэкӏуэжа нэужь, унэм къыщӏыхьэжа нэужькӏэ сабийм гулъытэ щыхуамыщӏ къохъу. е езэшам е я щхьэ узым е зыгуэру щытымэ, сабийр фӏагъэкӏ. Е адэ-анэм даже зыгуэр ялъэгъуа нэужьи щалъагъуу къэхъу щыӏэщ, сабийм настроение иӏэ хъункъым, игу къыдэж хъункъым, и щхьэ уз хъунщ сщӏэрэ е и ныбжьыр хэхъуам и хьэл-щэныр зихъуэжуращ жыӏэурэ щыфӏагъэкӏ къохъу.
Переходный возраст жыхуэтӏэм щыхагъэгъуащэ. Атӏэ, переходный возрастыр ар ӏей дыдэу къагъэсэрэп ӏуэхущ иджысту, и етӏуанэу, ӏей дыдэу иджысту мыст хъуауэ къагъэсэрэпыр депрессие. Детская депрессия жаӏэри абы куэд ӏей тралъхьэ, абыкӏэ куэд ӏей къыхуагъэгъу. Ауэ адэ-анэр нэхъ набдзэгубдзаплъэу зыдыхущытын хуейр сабийм зэрызихъуэжра, сабийм и хьэл-щэныр ауэ сытми зихъуэжынукъым. Абы зыщихъумэжын ӏэмал гуэр иӏэу щытщ, сытым щыгъуэми. Адэ-анэм шэч къытрихьэу хъуа нэужь сабийм и лъэныкъуэкӏэ специалистым дежкӏэ обращаться ищӏын хуей обязательно. Япэ дыдэу психологрэ? Япэ дыдэу психологым де бгъэдыхьэн хуей. Психологыр сабийм дэуэршэррэ Епсалъэрэ уже зыгуэр хилъагъуу хъууэ щытмэ, адэкӏэ психологым здигъэкӏуэныр ищӏэн хуей. Абде уеплърэ сабийм зыри зримылажьэ къапщӏэрэ уи гур псэхумэ нэхъыфӏщ, абде а моментыр хэбгъэтӏасэрэ пӏэщӏэкӏ нэхърэ. Ар пӏэщӏэкӏыу щытмэ, нэхъ гугъу мэхъу. Псалъэм щхьа ди специальносткӏэ къэсщтэнщи, дэ дыдей къэсыр уже уз зиӏэ хъуа цӏыхура? Уз зиӏэ хъуа цӏыхур бгъэхъужыну гугъуӏищ дэ ди, именно дэ ди узыфэр бгъэхъужыну гугъуӏи. Дэ ди узыфэр вообще хъужауэ ауэдэ псалъэ щыӏэкъым, хъужа, зависимость, наркомания зиӏэ хъужа ауэдэ щыӏэкъым. Зэзымыхьэлӏэж щыӏэу аращ? Зэзымыхьэлӏэж зэман илъэситӏ хъуауэ, илъэсищ хъуауэ, илъэсипщӏ хъуауэ зэзымыхьэлӏэж щыӏэщ, ауэ хъужа жыӏэу ауэдэ дэ диӏыххэкъымэ. къапщтэу щытми, бгъэхъужыну проценткӏэ къапщтэу щытмэ, процент зытӏущ хъужыпу хэтурэ, мыдрейхэр дауэдэу мыхъуу щытми, щӏадзэж е аргуэру щхьэпрехыж, аращи, абы нэс нэбгъэса нэужькӏэ удэӏэпыкъуну гугъуӏи мэхъу. Псом нэхърэ нэхъ тыншыр и щӏэдзапӏэ дыдэм дей, сабийр щыщыуэу щыщӏидзэм дей къэбгъэувыӏэжыну Удэӏэпыкъуну специалистхэр узэгъусэу щытмэ, тыншӏиуэ удэӏэпыкъуфыну сабийм. Ауэ япэ щӏыкӏа зылъагъур е адэ-анэра, е езыгъаджэра. Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, сабийр махуэм и ныкъуэм еджапӏэм щыӏэ, мыдрей махуэм и ныкъуэм унэм щыӏэ. Тӏум щыгъуэми, зылъэгъун хуейр, дэзылъэгъун хуейр а махуэ къэс зылъагъура. Сэ сабийр школым сыкӏуауэ Слъагъурэ, сепсалъэкӏэ сэ къэсщӏэнукъым, абы и хьэл-щэныр сэ сщӏэкъым, ар зэрыщытар сэ сщӏэкъым, зэрыхъуар сэ сщӏэкъым. Ауэ преподаватель хъуми, егъэджакӏуэ хъуми, адэ-анэ хъуми ахэр махуэ къэс зылъагъухэращи, абы зэрыщытари, зэрыхъуари занщӏэу гу лъатэну. Сабий къэс хьэл-щэн яӏэщ, хэхауэ. Мис мыпхуэдэу хъуащи, значит, щӏыпӏэ хэтщ жыпӏэу пхужыӏэнукъым. Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, хьэл-щэныр каждэм езыр зихъуэж, Хэт нэхъ щэху мэхъу, хэт нэхъ ткӏий мэхъу, хэт нэхъ агрессивнэ щыхъу къохъу, хэт нэхъ пэпсэлъэжу. Ауэ шэч хэмылъу псоми яхэлъыр зыщ. Сабий къэс ауэдэ ӏуэхум хыхьау, ауэдэ ӏуэхум нэсау щытым де первэ дыдэу къахыхьэр пцӏыра? Пцӏыр къахохьэ, пцӏы къахыхьэр дэхуэдэ щӏыкӏэкӏи пцӏы яупсу къазэрыхыхьэр. Псалъэм щхьа жыпӏэм? Зы мыхьэнэншэ гуэр щхьа пцӏы къыпхуаупсыну? Мыхьэнэ зимыӏэ гуэр щхьа пцӏы къыпхуаупсыну? Езым къагурымыӏуэ а пцӏы зраупсар дажэ. Аращи, мса хуэдэ моментхэм дей занщӏэу замечать пщӏын хуей. Ар заметкэ тебгъувэн хуей ауэдэм дей сабийм занщӏэу. Нтӏэ, нэхъ ныбжь шынагъуэ дыдэу сыт хуэдэра къэплъытар, Хьэсэн? Сэ сызэреплъымкӏэ нэхъ шынагъуэ дыдэу къэслъытэр ебланэ классым дей къыщыщӏэдзауэ епщӏанэ классым дей нэсыхукӏэ. Мы дызэрыкӏэлъыплъымкӏэ, сытымкӏэ къапщтэу щытмэ, епщӏанэ, епщыкӏузанэ классым щӏэсхэр уже къыхэхау зы гъуэгу гуэр яӏэу макӏуэ. А гъуэгу уже къыхэзыхау зиӏэхэм, хуэхьэзыру, зыщӏыпӏэ щӏэтӏысхьэну е еджапӏэ кӏуэну сыту щытхэм, абыхэм Ауэду къыдэпхьэхыну, нэгъуэщӏ зыгуэркӏэ щыбгъэуэну тӏэкӏу нэхъ гугъущ. Ау мса ебланэ, епщӏанэ классым я зэхуакум дэтыр, иджыри здэкӏуэныр ямыщӏу, зыхуейри ямыщӏу, ауэду щытхэр, мсахэр нэхъ гъуэгу тешыгъуафӏэщ. Иджыри я щхьэри зэрымыубыдау, нэхъ псынщӏэ цӏыкӏуу щыту иджыри, сабиигъуэм къыхэкӏа къудейу, балигъ и увэпӏэми нэмысау.
Итӏанэ нэхъ шынагъуэ дыдэр мы ӏуэхум хъыджэбз цӏыкӏухэри къыхыхьэ хъуащ, щӏалэ цӏыкӏухэм къыщынэмыщӏа. Ар, дауикӏ, гуныкъуэгъуэ нэхъ ин дыдэхэм щыщщ. Илъэсих япэ сыкъэкӏуауэра сэ мы лэжьапӏэм? Сыкъыщыкӏуам, хъыджэбз цӏыкӏу ауэдэ ӏуэхум хэтыну, вообще зыхэтхыну дигу къэкӏыхыу щытакъым. Иджысту махуэ къэс жыхуиӏэм хуэдэу нэхъ хэхъуурэ макӏуэ. Ди нэкӏи долъагъу а еджапӏэхэм дыщыкӏуэм щыгъуэ хъыджэбз цӏыкӏухэм я хьэл-щэныр нэхъ зэрызихъуэжыр. Уеблэм дажэ щӏалэ цӏыкӏухэр щынэхъ щэху, щынэхъ зыкӏэлъыплъыж, нэхъ хабзэ щахэлъи тлъагъуу мэхъу. Хъыджэбз цӏыкӏухэр нэхъ утӏыпщау, нэхъ я макъыр зрагъэӏэтау, нэхъ къыпэпсэлъэжу. Нэхъ ауэду нэхъ щытлъагъуи къохъу. А ди жагъуэ зэрыхъунщи иджысту псоми долъагъу. И абы теухуауи мыдрей зыгуэр зрахьэлӏэнми теухуауи нэхъ щыхъумаи хъуакъым. Хъыджэбз цӏыкӏухэр нэхъ утӏыпща хъуащ, нэхъ щхьэхуит хъуащи, ахэр нэхъ тешыгъуафӏэщ щӏалэ цӏыкӏухэм нэхърэ. Нтӏэ, Хьэсэн, мы узыфэр Фадэ, тутыным, абыхэм деж щыщӏимыдзэу пӏэрэ? А упщӏэр и дыдэу сигу ирохь, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, абы купщӏэшхуэ щӏэлъщ. Мис дэ мыбы дыщылажьэу, цӏыху дыдей къэкӏуа нэхужькӏэ дыщепсалъэм, зыми зэи къыджиӏэкъым. Сэ зэи зыри сеплъакъым, занщӏэу наркотик нэхъ хьэлъэ дыдэхэмкӏэ щӏэздзащ жиӏэу зэи зыми жиӏэкъым. Псоми щыщӏадзэр Тотын, сэ сщӏэрэ, нэхъ простой дыдэу щыӏэхэр, пивэ, фадэ, тотын тӏэкӏу. Мис абыхэмкӏэ щӏадзурэ я ӏэпкълъэпкъыр есэ хъум, а зэфэм есэ хъум, хагъахъуэм, абы есэ хъум хагъахъуурэ нэхъ хьэлъэм нэсурэ. Аращи нетӏэ зэрыжытӏам хуэдэу мыс а еджапӏэм щӏэсу иджыри сабийхэм къыщӏадза

Дыде езыхэр яхуейуэ лечиться зыщӏхэр и абы иужьыжкӏэ реабилитацэ жери диӏэщ. Абы мазитӏи, мазищи, психологхэр, психотерапевтхэр полностью къадэлажьэу, унагъуэ хъужауэ мэпсо жыпӏэуэ дыуеплъу, уже десэжау, дыдей щыӏэу жыхуэпӏэм хуэдурэ щыщыӏэ къохъу. Мис а къудамэ жыхуэсӏэхэм псоми блэкӏауэ, Адкӏэ я щыпсэумкӏэ кӏуэжрэ адкӏэ дунейм къытехьэжу соцработникхэ диӏэщ, ахэр социальное обществэм хэзышэж, цӏыхухэм хыхьэ зыщӏыж, и мис абыхэм псоми блэкӏа нэхужькӏэ, мис а къудамищым блэкӏа нэхужькӏэ цӏыхур нэхъ зыхуей зэрыхуэгъэзар долъагъу. Цӏыхум нэхъ зэрыхыхьэфыжу долъагъу, а узым нэхъ зэрыпэлъэщыф хъу долъагъу. Ау ди жагъуэ зэрыхъунщи, дыдей къекӏуалӏэ цӏыхухэм нэхъыбэм я унагъуэкӏи езыхэри нэхъ псынщӏэу я ӏуэху зэрызэфӏэкӏын яужь итщ, занщӏэу хъужыну къащохъу, зы тхьэмахуэ тхьэмахуитӏкӏэ загъэхъужу пэлъэщыфыну къащохъу, узым къегъапцӏэ. Дэ ди психологхэр догъэпсалъэ, дэри дэ къагурыдогъаӏуэ, ауэ мащӏэщ ар зыдей нэтхьэсыфыр. Ауэ зыдей нэтхьэсыфахэм я дейкӏэ долъагъу ахэр зэрыхъур, гъащӏэм зэрыхыхьэжыфыр, лэжьапӏэ зэрыхыхьэжыфыр, нэхъыфӏ зэрыхъур. Мис мыпхуэдэ узыфэ къызэуэлӏам сыхъужыну сыхуейщ, дэӏэпыкъуэгъу къызолъыхъуэ жиӏэн щхьэкӏэ сыт щӏэн хуейр?
Сэ сысымаджэщ, сысымаджэщи, сыхъужыну сыхуейщ, зызгъэхъужын щхьа сщӏэнур сыт жаӏа нэужькӏэ сылъэтэну сыхуейуэ сохъу. Ауэдэ цӏыхур ар бгъэхъужыну ӏэджэкӏи нэхъ тыншщ. Ау нэхъыбэ псом ӏуэху гуэр щхьа къакӏуэра, е и анэм къыжриӏауэ къокӏуэ, е и быным щхьа къокӏуэ, е и щхьэгъусэр сикӏыжынущ жиӏауэ къокӏуэ, езым хуейу зэрысымаджэр къыгурыӏуэу къакӏуэр мащӏэи. Абыхэм ар нэтхьэсын щхьа психотерапевт, психолог диӏэщ. Ахэр индивидуальнэ жыхуиӏэм хуэдэу псори зырызу зопсалъэ, итӏанэ групповой жыӏэу гупу зыхэсу зопсалъэ. Езы цӏыхухэр узыфэ къызэузхэр езыр-езыру нэхъ зэчэнджэщыну нэхъ яфӏэтыншщ.

Нэхъ дэри дадоӏэпыкъу. Тӏэ, хэӏущӏыӏу ди сымаджэщым къекӏуалӏэм ӏэмал зыри иӏэкъым. Мыбы къекӏуалӏэу хъуар зыми ялъагъуукъым, мис иджысту псори электронный документооборот жыхуиӏэм хуэдэм дыхэтщ, псоми адрей сымаджэщхэм щӏэлъхэм ейр долъагъу, къращӏи долъагъу, ӏейуэ тынш хъуащ абы теухуау, псори зы базэм иту щытщ. Ауэ дэ дыдехэр зыми ялъагъукъым. Дэ дыдехэр зэрысымаджэр зыщӏэр зыгъэхъуж дохутыр закъуэра. Мыдрейм зы щӏыпӏи хэӏущӏыӏу щыхъукъым. Мы иджыпсту дэ дызыхэтым уи закъуэкӏэ зэи упэлъэщынукъым. И закъуэкӏэ пэлъэщаи диӏэкъым. Мис мыпхуэдэу къекӏуэлӏа нэужь, нетӏи жысӏащи, езы унагъуэр, дохутырхэр, ар зыцӏыхухэр, даже нэгъунэ гъунэгъу, жэрэгъу, ныбжьэгъу дыкъыщеджэ къохъу. Мыдкӏэ а милицэ хъужами, органи опеки хъужами, езы егъэджапӏэ хъужарами, псори дызэхыхьу, псоми ди къарур зыкӏэ тегъэщӏау а узыфэм демылэжьу хъунукъым. Нетӏи жысӏащи, дэ ди сабиигъуэм щыгъуэ дыутӏыпщауэ дыдэта ди адэ-ди-анэр я гур абыкӏэ гузавэу щытакъым. Уеблэмэ дэ диӏа узыфэкъым, къытхахьа узыфэура, я пэжкӏэ ауэдэ дэ диӏакъым. Аращи, дызэрыпэлъэщын, ар зэрыдгъэкӏуэдыжын, ар дэ ди хабзэм, ди хабзэм къызэремыкӏур, ди диным къызэремыкӏур, ар дэ ди цӏыхум вообще зэрыхуэмыфащэр, ар къызэрыдгъэлъэгъуэн, абыкӏэ зэрызыдгъэкъэбзэжын иужь дитын хуей. Нетӏи жысӏащи, иджысту щӏалэгъуалэ къыдэкӏуейм нэхъ хабзэм нэхъ трагъэчыныхьу, диным нэхъ трагъэчыныхьу, нэхъ хущӏэкъуу, Долъагъури ар нэхъыбэ зэрытщӏын, ар нэхъ зэрыдубгъун иужь дитын хуейщ. Ар мыдей къыщыщӏидзэӏым, ар театрэм къыщыщӏидзэӏым, школым къыщыщӏидзэӏым, ар къыщыщӏидзэ унагъуэращи, унагъуэ къэс а я сабий къыдэкӏуэтейм а хабзэр зэрырагъэлъэгъун, а хабзэр зэрыхалъхьэн, а хабзэм куэди къокӏ. А хабзэ, адыгэ хабзэр кърахьэкӏыу адрей лъэпкъхэм яхьу, абыхэмкӏэ зрагъасэу, адрей модкӏэ хамэ къэрал яхьурэ загъасэу щыта а адыгэ хабзэмкӏэ. Дэ диӏэщ ар, ди нэхъыжьхэм яӏэщи, нэхъ абыхэм нэхъ дызэрыщӏэдэӏукӏын, абы нэхъ дызэрытехьэн иужь дитын хуейщ. Мы щӏэблэ къыдэкӏуэтейр тфӏэмыкӏуэдын щхьа. Дэ псори дыщӏэпсэури, мы щӏэтщӏэр щӏэтщӏэри ди щӏэблэращи, абыхэм гугъу зыдедмыгъэхьу хъунукъым, ахэр зыхуейр нэгъэсауэ къэдмыгъэхъуу хъунукъым. Нобэ дызытепсэлъыхьа уз шынагъуэр зауэ ӏэнатӏэ щэхущ. Ар зыхэтщӏыкӏын хуейщ, ди унагъуэкӏэ, ди ӏыхьлыкӏэ къытлъэмыӏэс къудеймэ мы ӏуэхум ди нэр хуэдуфӏыцӏ хъунукъым, а гузэвэгъуэр езыр-езыру ди унагъуэм къихьэмэ-щэ? Ди нэхъыжьхэм я псалъэм пщӏэ едвгъэтыж, ди хъуреягъкӏэ щекӏуэкӏым гу лъыдвгъатэ, щӏэблэ узыншэ лъэпкъым къыщӏэхъуэн папщӏэ ди гуащӏэ псори хэдвгъалъхьэ.